an balima bamanankanmɛnnaw an b'a fɔ aw ni ɲatuma nin waati na chaque pro tv kunkan sanfɛ aw minnu bɛ k'an lagɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw waleɲumandɔn ani k'aw barikada ni aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi ka bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kibaru nasira kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ mali ministre des affaires étrangères n'o ye ablaye jɔp ye a y'a dama siɲɛ ye k'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna ani malidenw bɛɛ ɲɛna k'i k'a dɔn k'a fɔ min ye mali visa ye o tigɛli i k'a dɔn k'a fɔ o dili o bɛna jɔ mali ani faransi ɲɔgɔn cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye faransi kɛra jamana min ye ni ale de y'a fɔlɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna ka se ka dili ni k'a dabila o nɔgɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ mali fana ale fana y'a ta ɲɔgɔn dabila a ye diɲɛ maa ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na mali ni faransi kɔni ɲɔgɔn cɛ min ye visa ye o dili faransi ka den faransidenw ma o ka na an ka jamana kɔnɔna a papiye dili o bɛna jɔ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa bila an ka kɔnsilaw la an b'a jira aw la k'a fɔ faransi kɔni kɛra jamana fɔlɔ min kɔn ale kɔni y'a dabila i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ san kelen ani a n'a kunkanfɛn bɔ o de kama mali maa ɲɛmɔgɔ k'a lagɛ sisan nin waati in na ka sanga ni fɛnw kɔni bɛ mali ani faransi kɔni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka se k'a lajɔ a fɔlɔ o ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ka visa dili kɔni ka se ka jɔ an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen min ye i k'a dɔn k'a fɔ faransi kɔni y'a lase fana k'a jira k'a fɔ olu ka avion n'o ye air faransi ye ale nali an ka jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛna a sonsoro fɔlɔ halisa an ka jamana kibaru nasira kɔnɔna na an bɛ taa tɔnbɔkutu min ye i k'a dɔn k'a fɔ mali kolonɛliba n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ kolonɛli abulayi mayiga ni ale ye minisiri d'etat ye i k'a dɔn k'a fɔ a taamana ka taa batiman belebeleba nin k'o kurunbonkari kɛ n'o ye tɔnbɔkutu conseil régional i k'a dɔn k'a fɔ nin batiman in jɔra jamana yɛrɛ de y'a jɔ a wari bɛ t'i jɔ fo sefari miliyɔn bi seegin a n'a kunkanfɛn an b'a jira aw la k'a fɔ nin batiman in a bɛna kɛ sababu ye ka maaba caman i k'a dɔn k'a fɔ k'olu dagayɔrɔ nin k'o ɲɛ kɛrɛnkɛrɛn baara nasira kɔnɔna fo ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ sekretɛriw ani i k'a dɔn k'a fɔ dirɛkitɛriw fo ka taa bila yɔrɔ caman de ma a bɛna kɛ sababu fana min i k'a dɔn k'a fɔ tɔnbɔkutu conseil régional a baara in i k'a dɔn k'a fɔ a baara ka kɛ se ka ɲɛ cogoya min na batiman in min y'i k'a dɔn k'a fɔ kolonɛli abulayi mayiga ale yɛrɛ de y'a a kurunbonkari kɔni kɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan tɔnbɔkutukaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ko nin b'a jira k'a fɔ nin waati na mali administration k'a bɛ sɔn ka se ka na jamana kɔrɔn kɔni fɛ olu kɔni nimisiwasala k'o nisɔndiya ko i k'a dɔn k'a fɔ mali kɔni jamana min i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna sɔn abada mali ka tila o ye i ka dɔn k'a fɔ tɔnbɔkutukaw i ka dɔn k'a fɔ olu de ka fɛla ye o b'a jira k'a fɔ nin waati na olu kɔni labɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ ka se ka transition asimi goyita a n'a ka gouvernement nin k'a jukɔrɔma tintin walasa fanga ka se ka ɲa a bolo cogoya min na nin batiman in kɔni jɔra sefawari miliyɔn bi seegin bɔɲɔgɔn a n'a kunkanfɛn a bɔra jamana ani ka dɔn k'a fɔ ani a dɛmɛbaaw de fɛ minnu kɔni kɛra sababu ye ka batiman nin ka jɔ tɔnbɔkutu jamana yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye tɔnbɔkutu marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya tɔnbɔkutu dugu yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye cote d'ivoire lahalaya nasara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ tumana min na cedeao y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna intervention militaire nin k'o kɛ cote d'ivoire eh, niger jamana kɔnɔna na cote d'ivoire kɛra jamana fɔlɔ ye min y'a jira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don ka se ka kɛlɛkɛcɛw di k'a daminɛ maa kɛmɛ seegin ani maa ba kelen a n'a kunkanfɛn ka taa o la min ye k'a jira k'a fɔ alasan daramani watara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen don nka an ye kunnafoni kɔni dɔ sɔrɔ min ye ŋunuŋunukan ye min bɔra media afiriki mɔgɔw kɔni fɛ o y'a jira k'a fɔ nin waati na ko sɔrɔdasiw kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ nin waati na olu kɔni bɛna sɔn ka taa kɛlɛ kɔni kɛ nka ko damantan ko maa kelen kelen i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka se k'a di olu ma miliyɔn mugan ani duuru bɔɲɔgɔn ko n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ sɔn ka taa nin kɛlɛ in kɔni kan sabula a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni bɛ k'a jira nin waati na n'a ma olu bɛ taa kɛlɛ in kɔni kɛ fo i ka dɔn k'a fɔ olu ka denbaya u bɛɛ lajɛlen kɔni ka assurer hali n'u sara i ka dɔn k'a fɔ jamana ka se k'a hakili kɔni to u la a ko kɔni bɛ ka maa caman kɔni dabali ban nin waati in na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko sabula mun na komi i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi maa ba kelen a n'a kunkanfɛn miliyɔn kelen miliyɔn mugan ani duuru a n'a kunkanfɛn o ka se ka di olu ma comme frais de mission ɔ n'a taara terrain kan i ka dɔn k'a fɔ u bɛ tila tuguni ka sara miliyɔn caman na k'o ye fɛn i ka dɔn k'a fɔ k'a wari bɛ sɔn ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔni ma Côte d'Ivoire denw kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati na olu kɔni jɔrɔ bɛ nin waati na nin ko in na ko sabula mun na i ka dɔn k'a fɔ olu fɛla kɔni tɛ nin ye abada Niger Côte d'Ivoire ka sɔn ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger Côte d'Ivoire ni Niger de bɛ danbɔ kuma dɔ la hali n'u man surun ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ jamana kɔnɔmaw ye farafinna kelenw don ko n'a fɔra olu ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛna taa Côte Niger jamana kɔnɔna ka se ka taa kɛlɛ kɔni kɛ k'o ye fɛn ye o kɔni man di olu ye abada nka sɔrɔdasiw kɔni bɛ ka ŋunuŋunukan kɔni duru k'a jira k'a fɔ nin waati na n'a ma olu kɔni bɛ taa kɛlɛ kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa kelen kelen bɛɛ frais de mission miliyɔn mugan ani duuru bɛɛ ka di olu bɛɛ kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma dɔw kɔni bɛ k'a jira nin waati na dɔw fana y'u da kɛ u bonbon ye kamasɔrɔ olu ma kuma abada yanni ka to an ka bi bamanankan kunnafoni ka kuncɛ an bɛ an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu kɔni bɛ k'an dɛmɛ jɛmukan in na kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye dolo créateur umar jara an b'a fo k'a waleɲumandɔn an fɛ sikaso kɔnɔ yan sirakɔrɔ morikɛ kelen dawuda tarawele an b'a fo k'a waleɲumandɔn ale y'an dɛmɛba ye kosɛbɛ boutique cheick tangara nana fa karo dɔ an fɛ bamako suguba kɔnɔna immeuble ba seyidu ka yɔrɔ la ni aw sera o tvs minɛ la k'i ka sɔrɔ yɔrɔ ye an ka mali kɔnɔ ani mali kɔkan an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ